ị ga-eji ntị onye Igbo nụ were obi onye Igbo ịdịkwa awụ a ndị Igbo na-ama ihe anyị na-amara mana ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na-amaghị ga-ekwenye amamihe nkwenye ka a tọọ ya ka ngwugwu ka o doo anya avọkwala ya aka ị bụrụ onye Igbo nna gị kọrọ akụkọ ihe nna gị ji kọọrọ gị ya wụ la nna ya kọrọ ya nna nna ya kọrọ ya i were akụkọ ahụ gawacha site na nna nke gị ọ ga-erute ebe i bidoro dịka onye Igbo akụkọ a ga-akpọ gị gaa la chi gị maka akụkọ gị aga m na-ekwu ya kwa ụbọchị sị na i nye mụ biro shị m see chi m otu a m nọ aga m ese ihe yiri onye Igbo kpie ya okpu agụ e nye onye China see chi ya o see chi ọ ga-ese ihe yiri onye China onye India see chi ya tụọ ya kpọm n'ihu chi gị ga-eyi gị my god can't be a foreigner chineke awụ ọbịa n'ala igbo amamihe wụ ndị igbo onye igbo na-eme omenala igbo ma ihe maka ọ wụ akụkọ ya ọ ga-ama ya mana ị bụrụ onye igbo na-aka akụkọ onye ọcha ọ wụ na nkwenye maka akụkọ awụ onye ọcha kọrọ gị ya and gị wa wụ onye igbo matakwara na onye ọcha ahụ gị n'anya onye kọrọ gị akụkọ a nke ahụ nke ị matara ugbu a na onye ọcha a ụwa kpọrọ afrịka mana i ji obi kwere ee na o nwere mgbe a kụrụ mkpara na mmiri ya ekewaa abụọ dịka onye igbo maka akụkọ a kọrọ gị ọwụkwa nna gị kọrọ gị ya nna ya ga-atụkwara na a sị onye ọcha gwa gị eziokwu em na a kụrụ mkpara n'ala ya aghọọ agwọ agwọ eloo agwọ ọ na nkwenye maka onye ihe onye mba kọrọ gị ọwụ nke gị ee na o nwere mgbe a ga-eme a nọtụ a fụọ opi ike ụlọ ala elu onye ọwụla efewe i jikwa obi kwere ị maghị and ka m na-arụtụcha ya aka ka ị mata ebe m na-esi abịa tupu m gbaa ụkwụ ebe m chọrọ ịgba ụkwụ na a gwara onye igbo na onye nwa bekee bịa gwa onye igbo na ọ gaghị eri ụwa ọma ya tutu ya anwụchaa la okwu bekee la anyị wa as igbos are not permitted to enjoy until after death first anyị ji obi kwere anyị amaghị ọwụ nna anyị kọrọ anyị ke tradition is knowing religion is believing ọwụ Ojiọfọ na-ekwu aha m Nkwachukwu Ojiagba a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na Ọmahịa obodo nke Chineke n'okwu bekee Igbe Hile. I'm from Olokoro in Umuahia South local government area of Abia State, the only God's own state in the whole world. Chineke awụ ọbịa anyị n'ala Igbo. Chineke awụ ọbịa anyị n'ala Alkebulan n'ala Afrịka. ọwụ ndị ọcha kpọ chineke bịa otu ahụ ndị nna anyị shi kpere ya aka nka kacha mma maka na the highest blessing on earth is long life in good health long life in good health n'okwu bekee ọ wụdịghị ego the highest blessing awụghị ego ekwuole m maka enjoyment mụa wụ Ojiọfọ kwuru sị na enjoyment Obi Cubana mege E-Money Kcee ha Davido ha ị gaghị eji ya tụnyere enjoyment nna nna nna nna Davido mere ụdị ego ọwụla ọ sọkwara Davido nwere ugbu a la-eri na onye nwere lụrụ nwaanyị 25 15 as a G kpogodu brain enjoyment ha abụọ magodo ọ dị ya ọ ga-adịrị Igbo la mma ka anyị tutukwe n'anya otu Chukwu shi kee ndị nna ya ahụkwala onye Igbo ibe gị ya la asọ ya oyi asọ gị oyi ị kpọhana onwe gị ashị ụwa niile akpọ gị ashị nke ahụ Chineke nyere gị n'okike kacha mma ị gaghị eji ihe Chineke nyere gị mgbe e kere gị ma eri nke onye ọcha wetara onye ọcha ladịghị nsọ wetara asị m na ọ ga-adịrị Igbo la mma ọ wụ Ojiọfọ la-ekwu taa bụ afọ asị m na ọ ga-afọtọrọ Igbo ihe ọma fọpụ ụchụ fọpụ ekworo n'ala Igbo fọpụ ụbịam ụfọdụ na-agwakwa ụbọchị ụka anọ ndị Igbo pụta ihe ka nke ọjọọ sọrọ ọrọla onye shị ndụ anyị na eke ndụ ha na eke onye shị ndụ anyị na orie ndụ ha na orie onye shị ndụ anyị na afọ ndụ ha na afọ onye shị ndụ anyị na nkwọ ndụ ha na nkwọ ụbọchị niile a ga-apụ n'ụlọ anyị chọọ ihe anyị ga-eri nke ga-eri anyị ga anya anya kama ihe ọjọọ ga-eme nke ọma mee na be nna m ihe a na-ekwe wụ mma mma ọ na-eme e kwe mma mma ya ama mma a sị ya maara ndị Igbo mma Chineke abụghị ọbịa n'ala Igbo Igbo mma mma nụ